igbo birikwenụ nke onye chiri ya zelu ụmụaka ya anọkwa ya ee. Anyị nọ ya maazị. ụmụaka ruonu m nso Anyị erugo nso maazị. e nwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. ifochakpi Wọọ. nkịta nyere akpa Nsị agwụ n'ọhịa. ọhịa ogwu ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio a tụọ inu nkịrịnka ọgọdọ agadi nwaanyị elekwa onwe ya anya eruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo Ọgọmegbunam bụ nwoke onye ọrụ ugbo ọ bụ onye obodo a na-akpọ Ezeọba ọ nụrụ nwaanyị abụọ nwaanyị nke mbụ bụ ekemma mụtara sọnsọ ofu nwa nwoke nwaanyị nke abụọ bụ uremma mụtara ụmụ ise, nwoke atọ na nwaanyị abụọ. Ekemma bụ oke agbara nwaanyị. Ọ bụ atakata agbụọ, nkịta anaghị eri nsị ya. Agwa ya mere na ọnọdụ ya na di ya bụ Ọgọmegbunam bụ oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ, ọnọdụ oke chaara agwọ. Uremma bụkwanụ nwaanyị obi ọma. Ọ naghị achọ nsogbu ọbụna. Ọ bụ nwaanyị ma obi di ya. Nke a mere na ọnọdụ ya na di ya bụ afụghị na erighị dịka aka ekpe na ụtụrụ ọhụ ọnọdụ a adịghị Ekemma mma n'obi wee tinye ya n'ịkpọ Uremma asị nke mere na ọ na-achọsi ike ụzọ ọ ga-esi nyere aka n'ihe ọjọọ ga-eme Uremma ị ma na ọnwụ nze anaghị adị ibe ya njọ Ọgọmegbunam bụ di ha na-ejekarị ọrụ ugbo n'agụ ebe tela aka n'izuụka ọbụna nke mere na ọ na-anọ n'agụ mkpụrụ ụbọchị ise n'ime otu izuụka tupu ọ nata bịa zute ezinụnọ ya nke a mere na tupu o jebe ọ na-agba mbọ dozichalụ ndị nwunye ya ụnọ tupu ha ahị tupu ọ pụọ ka a ghara inwe ihe ha ga-achọ n'aka ya tupu o jechaa nata ọkụkọ hapụ kwọm ọ naghị eji gịnị zụọ ụmụ ya o wee ruo otu izu ụka Ọgọmegbunam dozichalụ ndị nwunye ya ụnọ wee jebe agụ ebe ọ na-alụ ọrụ o wee ruo oge o kwesịrị ịnata ọ nataghị mgbe ahụ mmiri Uremma na ụmụ ya na-aṅụ agwụchago ha afụghịkwa nke ha ji asa ahụ mana ekemma bụ nwunye di ya ka nwere mmiri juru n'ọnụ n'udu ya maka na nwa ya nwoke etopụgo ikorobịa ọ na-enwenwu ike jee n'iyi jee chute mmiri maka ya na nne ya ị ma na ọ mma onye nwere ka o ji ana aka obodo ha bụ eze ọba nwere ụzọ iyi ise nke bụ ọzara eze ọba odele eze ọba ijesha eze ọba ngene eze ọba nakwa eleme eze ọba mmiri e chutere na ọzara eze ọba na-amanalịcha mmiri ndị ọzọ niile maka ọṅụṅụ nakwa ịsa ahụ mmiri e chutere na ngene eze ọba na-amakwa mma mana anaghị echu ya bụ iyi kwa ụbọchị sọsọ mkpụrụ ụbọchị abụọ n'ime izu ụka ka eji echu ngene eze ọba maka na mmụọ mmiri bi na ya onye ọbụla ga-eje chute iyi na iyi eze ọba ngene eze ọba ga-abụlịlị onye aka ya dị ọcha emeghị otu ahụ mmụọ mmiri ahụ ga-etigbu ya o wee bụrụ na ụbọchị nke asaa n'izu ụka ọgọmegbunam anataghị agụụ mmiri na-agụsizi ụm- ụmụ uremma ike nke kacha njọ bụ na nwa o ku n'aka etuketu na-akpọzi ya o nweghịzikwa ike iri nri ma ọ bụ ṅụọ ala sọnsọ akwa ka ọ tọrọ na-ebe o nweghịkwa ihe uremma nwere ike ime iji wee nye ụmụ ya mmiri o wee negharịa anya wee hụ na ekemma ka nwere mmiri juru eju n'udu ya o wee sị ka o jee kute mmiri ebe ahụ nye nwa ya ka ọ ga-abụ ekemma nata ka ọ yọọ ya o wee mee otu a o jee n'udu ahụ kuru otu iko mmiri nye nwa ya etuketu na-akpọ o wee nweta onwe ya o kurukwa otu iko mmiri wee keere ụmụ ya ndị ọzọ mgbe ekemma batara na mgbede ụbọchị ahụ uremma gbara ọsọ zute ya wee gwa ya sị nwunye di m biko egbuna m egbu ọkwa na agụụ mmiri chọrọ igburu m ụmụaka m wee jee n'udu mmiri gị kulu iko mmiri abụọ wee nye ha biko meelụ m ebere kama ọgọmegbunam nata o chuta mmiri ka m nyekwa gị iko mmiri na abụọ ahụ ekemma wee baa manie elu wee iwe kọba ọnụ sị onye nyere gị nkwado imetụ udu mmiri m aka ịbụ onye oshi tupu m mechie anya mepee ka ọ bụrụ na ijego na iyi ngene eze ọba kutekwara m mmiri ahụ bịa dochielu m emeghị otu ahụ aga m eti mkpu gwa ndị obodo anyị niile na ịbụ onye oshi a ga-atụgbukwa gị n'okwute dịka iwu obodo anyị si wee dị uremma wee sị ya nwunye di m o rubeghị na nke otu ahụ ọ kwa sọ iko mmiri naabọ ka m kuru nye nwa m ekemma wee sị ya achọghị m ịma jee chutekwa ya tinyelu m ọ bụ na imeghị otu a ijezie gwa ndị nche obodo anyị ihe iji wee zuo oshi mmiri m uremma wee tie mkpu wee bee akwa sị anwụkwa m ọgọm egbuna m di m ọma ebee ka ị nọ ewu atakwa m igu n'isi nke a emetụhọdị ekemma n'obi ọ baa n'ime ụlọ ya wee chịa ọchị wee kwuo sị n'ụbọchị taa ọnwa egbuona ka arụrụ aka ugo eberela na mgbagbu aga m egosi nwaanyị a ihe ọkụ ji ntị oke eme Uremma wee bịakwa wee yọọ ya sị ngwa ka m chutere gị mmiri na ọzara ịma na mmiri echutere na iyi ọzara eze ọba na-amagbucha mmiri ndị ọzọ niile n'obodo anyị Ekemma sị mbakwa mmiri m i kuru bụ mmiri ngene eze ọba iyi ngene eze ọba ka ị ya-echuru m n'abalị a Uremma wee sị ya ngwa ya dịba n'echi bụ ụbọchị e ji echu ngene eze ọba, ka m jee chutelu gị ya. Ekemma sị, Mba! Aga m eji mmiri ahụ saa ahụ n'abalị a. I gbuo m oge, ejee m je gwa ndị nche ka gị na ha kwubezikwa. Uremma wee nee anya. Kama a ga-eji okwute wee tụgbuo ya na oshi o zuhọ, ka ya jebenu na mmiri ngene, kama ihe ya na ndị mmụọ fụrụ, ha emebezie. ịma na nchi sị na kama i- isi ya ga-asụ anwụrụ n'ite kama o- ọ chịchịa ụzọ ya na dinta si wee gbaa ọsọ uremma wee buru ite mmiri ya wee jebe iyi mgbe ọ banyere n'ụzọ iyi ahụ ihe ụjọ dị iche iche bidoro na-eme ya n'ihu o jekata ofu mmụọ agbafee ya n'ihu fịam ọ chagharịa anya O nweghịkwa onye ọ ya-ahụ. Ụjọ ejidesie ya ike. Ọ gbaa mbọ jidesie ite mmiri ya ike wee na-aga na-ebe akwa. O jekata ọ nụ ebe ndị mmụọ na-achị ọchị kwa kwa kwa kwa kwa. O negharịa anya o nweghị onye ọ ga-afụ. Ụjọ ana-atụ ya. Ọ ma na-aga maka na naba anaba akaghị mma. O jekatazie na-ebe akwa, o wee nụ ebe ndị mmụọ na-ebekwa akwa n'onu karịrị onu ya. Nke a wee gwụ ya ike. Ọ dazie n'ala ebe ahụ, sekpuru anị, chinye aka enu wee gụba egwu wee na-asị, Doo nwa mmụọ ka m kaalụ gị. Inine. nine do nwa mmụọ ka m kaalụ gị inine nwunye di m dị njọ inine njekwere kuru mmiri m na-enye nwa inine ọ sị m kwụba ya ụgwọ mmiri mmiri nwa inine nsị ya m chuba ọzala ọ sị m echuna ọzala inine nsị ya m chuba odele ọ sị m echuna odele inine ọ sịlị gịnị inine ngene eze ọba inine mmiri isele warawara n'anị na n'igwe inine mmiri isele amụma m

ha wee nyelụzie aka duru ya wee dujeluo ya na ya bụ iyi ngene na-enwezi mmụọ ọzọ nyere nsogbu mana mgbe ha rutere na ya bụ iyi ngene nke bụ mmọnwụ wee pụọ eze nwaanyị mmiri binye kpaa ike baa mba egbe igwe gbaa amụma mmiri see si n'igwe ruo n'ala ọzọzị bụ nnukwu ikuku bido na-eku ụmụ mmụọ gbawara ọsọ na-eku na-eku nke na ọ chọziri ibunye Uremma enu Uremma wee sekpurukwa ala chinye aka elu bidokwa egwu ya na-agụ na-asị iyi ngene che m kaalụ gị iyi ngene che m kaalụ gị

na site ụbọchị ahụ gaba na mmiri niile dị n'obodo ha a na-akpọ eze ọba na-asọ ya nsọ ọ fụkwa mmiri ya gakwaa ezi ezi ọ rụọ ụka ọ fụ n'anya Uremma wee kuru mmiri wee naba Mgbe ọ nọtaru, ọ wee bụrụ na ndị ọyị Ekemma abịakụnọgo wee na-eche mgbe a ya-ebewezi akwa maka na ha tụrụ anya na Uremma ya-anwụ n'ụzọ iyi ahụ mana ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu Uremma wee jee n'udo lọta n'udo ha wee nọrọzie aka n'agba anya duu mgbe ọ bata Uremma wee butuo ite mmiri kulukwa iko na-abụ Ekemma wee kunyekwa ya Ekemma wee pụọ ama m ama na ọ mmụọ mmiri ka ị bụ amabu m ama na ọ ike mamịwata ka i ji wee nalụ m di m Uremma chịa ya nwa obere ọchị wee zizie ya ozi mmụọ mmiri zitere ya mgbe ahụ ka ya na ndị ọyị ya bidoziri nke bụ akwa maka na ọ nnukwu nsogbu ka ọ banyere na ya na afụgo efi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achụrụ ya ijiji oji ọfọ ga-ana analịrị ọchụ nwa ọkụkọ o nweghị nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwọnwọ ọsọ aka na-aga n'ike mgbe mgbe ọ gụtara arụ ọ gụta nsị